ochimwene muwauze kuti achakwera kuti ife kuno timwalira ndi njala chitini panopa 30000 ifeyo tipulumuka muwauze achakwera muwapatseni lekodalo kuti anthu ako amwalira ndi njala madere amene atenga nkabigilimu amenewo madere chilungamo chakwera

mwamumva mzimayi akulira mwamumva mzimayi akulira inu andale kumene muli inuko ndifuna ndibwereze inu andale kumene muli inuko mukamanena kuti boma ndi lomweli mwamumva mzimayi akulira kapena simunamumve ndimubwereze mumumve akulira
ochimwene muwauze kuti achakwera kuti ife kuno timwalira ndi njala chitini panopa 30000 ifeyo tipulumuka muwauze achakwera Muwapatseni lekodalo kuti anthu ako amwalira ndi njala madere amene atenga nkabigilimu amenewo madere chilungamo chakwera.
Akuti mumuuze chakwera kunena kuti anthu ako amwalira. Kumeneku ndi kukhala! Uthengatu mzimayi akutumiza uthenga nde poti a Chakwera amamva nkhanga zaona amayi musadandaule uthenga wanu wafika ngakhale sadziwa kunena kuti kodi kulira kwanuku mukulirira mukuchokera ku dera liti koma ndikudziwa kunena kuti kulira kwa mayi ameneyi ndi mmene akuliriraso anthu ena mmadera ena enatu anapita mmashop kuti akagule zinthu koma amalawi zimene akumana nazo ndipo siziyendanso moyo apapa ukuwawa munthu pofika nakukomoka sikuti ndimasewera ayi ndizenizeni ine dzulo ndinalira mushopu Ndalira, ndatuluka mu shop ndi kulira misozi italengeza mmasomu ndithu. Mwayi ndinaona anzanga ena ake akundifunsa kuti bwanji? Ndati akulu zinthu sizi. Iwonso atatuluka mu shop atangoima ngati chikuni kungoima nji! Ine kuwaona misozi mmaso. Bwanji akulu? Ndati iih zili mma shop mu sindizo zinthu zakwera kwambiri mitengo. chinthu kuwonjezera pa mtengowo kumakwana 15000 chakuti ndi zina 55000 ati yowonjezera yapamwamba imeneyo its not fair nde andale amene tiku tikufuna kulitumikira dzikoli, andale amene tikufuna kulitumikira dzikoli, andale amene tikukanganirana udindo wa president, chifukwatu udindo wa upresident panopa anthu afika poukanganira, aliyense akufuna kukhala president, udindo wa upresident panopa aliyense. chipanichi chikufuna kukhala ndi president wawo chipanichi kukhala president wawo chipanichi chikufuna president wathu akhale president chipanichi tikufuna president wathu akhale president pafupifupi chipani china china chilichonse chimene chili m'malawi chikufuna chip- chipani chawo president akhale iwowo nde mwakonzeka kuwatumikira amalawi sitizamvanso izi izi ndi zimene tikuzimva lerozi sitizazimvanso chigawo chakummawa amalawi ndili ndi nkhani zazikuluzikulu ziwiri ndili ndi nkhani zazikuluzikulu ziwiri nkhani ina ikhuza andaleso nkhani zonse ziwiri zazikuluzikulu zikukhuza andale zikukhuza andale chifukwa zi- zikuoneka kunena kuti andale ndi amene akulisaukisa dziko la malawi andale ndi amene akupanga zonena kuti nzika za malawi zizivutika andale ndi amene akutimvesa kuwawa mdziko lokhala lathu anthu sanayambe lero kupita ku south africa anthu sanayambe lero kupita ku america nkhani yake mwina kumene koko mo- moyo ukafewa kuthawa zimene zikuchitika muziko nde andale takonzeka kunena kuti ifeyo ulendo uno tikabwera tikonza mavuto awa zimene timapanga zija sizipanga inu andale simuzamtenga munthu amene asa- asali purezidenti ndikumamugwiritsa ntchito ngati purezidenti chifukwa tu zimachitikatu zimenezi kusankha munthu mwachitsanzo ndipereka chitsanzo uh, ndipereke chitsanzo cha chipani chiti kuti asanditukwane chifukwa zipani zina zimakonda kutukwana yes ndipereke chitsanzo cha ku AFORD Ndipereke chitsanzo cha ku Aford. Mwachitsanzo, tiwasankha a Enock Chihana kukhala ngati mtsogoleri wa dziko la Malawi. Nde pamene tasankha a Enock Chihana aja, nde pasapezeke anthu ena mu chipani cha Aford ndikumafuna kumagwira ntchito ngati iwowo president wa Aford. Pamene iwowo si president wa Aford, anthutu tasankha Chihana kukhala president wathu.

kuposa president tamsankha uja zikangofika pamenepo dziko lonse china china chilichonse chasokonekera chifukwa mphamvu zonse zikumakhala kwa anthu amenewo nde zipani zonse muonesese pamene tikupita ku zisankho kaya mukupanga mgwirizano ngati mukusankha president pasapezeke kuti chifukwa chonoti chipani chathuchi ndi chimene chili ndi president nde awawawa amene timakhala nawowa amenewa azikhala ndi mphamvu zimenezi ndi zimene zimasokoneza maulamuliro a mdziko la malawi mundichitira umboni chipani cha dpp sichikanatha kuchoka m'boma. Chimagwira ntchito yotamandika, koma chifukwa cha ma few individuals anthu anachikwiyira nkunena kuti tikaone zina. Lero kokaona zina kuja mwaona zimene takazionako. Chifukwa chani? Chifukwa timathawa ulamuliro unali wabwino Mtsogoleri anali wabwino, mtsogoleri waluntha, koma panabwera ma president ena ang'ono ang'ono, nde ma president ang'ono ang'ono aja anthu anakwiya nawo, anakapangisa kuti tiyeni tipite uku. Mkwiyo umene tinachoka nawo uku, mkwiyo uja ndi ulero tikulira nawo nde ndikuti amalawi tiziphunzira pamene tikupita kutsogoloko tisakhalenso ndi mapurezidenti ang'onoang'ono mmodzi yemweyo amene tili naye ngati pali vice president tiyeni president amugwiritse ntchito vice president osati chifukwa chonoti vice president tamusankha akuchoka ku pp vice president tamusankha akuchoka ku pdp vice president tamusankha akuchoka ku chipani cha a Mbewe vice president tamusankha akuchoka ku chipani chakuti tisamugwiritse ntchito zimenezo ndi zimene zikuononga dziko lathu chifukwa sitikufuna kugwiritsa ntchito ngati vice president bola atiolosa nde zimenezo ndi zimene zikuvuta kuti anthu achite decide kodi ine ndipange mgwirizano ndi awa kodi ine ndipange mgwirizano ndi awa sitikagwiritsidwako ntchito sitikagwiritsidwako ntchito koma choona chenicheni amalawi tamva kupweteka tamva kuwawa ndipo mcp ya- yatipweteka the only way ndi zipani kupanga mgwirizano ndipo zimene mupange mu mgwirizano ndi zimene zi- zikhale zikakomere inu opanga mgwirizano komanso choyambirira zikakomere eni ake amalawi ndimakupasani chisanzo chisanzo chabwino cha mgwirizano ndi umenetu a rudo chakwera ana- anachipanga ndi akaponda mgaga usakaulule kuti wandiona ndi wakuti ukafuna mchomanga uzipanga mchomanga sizija taziona mgwirizano wawo zimene anagwirizana zimene amapangatu tsono anthu mmalephera bwanji kupanga mgwirizano zimene mwagwirizana zizikhala zimenezo ndithamangire ku eyitini ku, ku, ku eyitini ku eyitini ku store ija yotchedwa chipiku kumene kwalowa ma nonsense kumeneku wamkulu wa pa chipiku ndi a noel kaira a noel kaira ndi anthu awo amene akugwira ntchito mu chipiku cha ku eyitini akuwazunza makasitomala amene akubwera ndikumazagula zinthu maka kukabwera shuga anthu onse ogwira ntchito mu eyitini eh, ku eyitini chipiku ali ndi mashopu sitikukana munthu kukhala ndi bizinesi yako koma mukumamtenga shuga yense ndikumakayika mmashopu mwanu azimayi amandazi nkumavutika amandasi ame, a, azimayi amene akuguli aku, akuphika masikono ndi kumavutika azimayi amene amaphika zikondamoyo ndi kumavutika kupeza shuga akamagula shuga simukumapasaso lisiti mukumapasaso m- mtengo wokwera ngati shugayo ali 2000 inu mukuauza kuti 2500 akakuuzani tipaseni lisiti lisiti lija simukuapasaso kusonyeza kuti mukufuna muzitengapo ka 500 eko 2000 ya kuchipiku 500 yo ya mthumba kuyambira lero aliyense akafika pa Euthini chipiku store mwauze akupaseni silipi ngati sakupasani silipi yanu aimbireni a Kalindo imbirani limpopo fm imbirani four regions organization tidziwa kuti tipange nawo banji a Noel Kaira ndili ndi uthenga ndili ndili ndili ndi chikhulupiriro kunena kuti uthengawu a Noel Ka- Kaira wakupezani ndiponso mwaumva nokha chepetsani zimene mupangazo chifukwa mawa zikubweretserani mavuto This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM. amalawi nonse kuchoka ku nsanje mpaka ukafika ku chitipa nkhotakota ukafika ku mchinji komanso amalawi amene muli m'maiko ena Ndikufuna mundimvesese bwino bwino. Ndikubwera ndi funso ili. Kodi pamene tikupita ku chisankho cha 2025 tikasankhe munthu amene wasunga chipani kapena tikasankhe munthu amene ife tikumukonda? Ndikufuna ndibwereze. Imeneyi ikhala topic ya lero. Kodi tikasankhe. munthu amene wasunga chipani kapena tikasankhe munthu amene tikumukonda ndabwera ndi nkhani imeneyi chifukwa cha pali zipani zina zotsutsa pali zipani zisa zo- zipani zina zotsutsa zikuchita impose anthu kunena kuti awa awa awa ndi amene akapikisane pa ma, ma by elections ama mp ma by elections ama councillor awo awo sitikuwafuna chikhalirenicho kudera kwawoko anthu amenewo anthu sakuwafuna ndiye tikubwera ndi chichewa kunena kuti ayi anthu awa ndi amene asunga chipani anthu awatu asunga chipani koma alibe khalidwe labwino

a dpp mukamva mukuti bwa a aford mukamva mukuti bwanji nkhani imeneyi a udf mukamva nkhani imeneyi mukuti bwanji a pp nkhani imeneyi mukaimva mukuti bwanji ndikutchulatu zipani zimene zakhazikika silinganene kuti a pdp chifukwa ku pdp silinganene kuti awa asunga chipani kusunga chipani miyezi 5 koma ndikutchula zipani zimene zinayamba kale kumene tikuchokeraku ndi bwino tikasankhe munthu amene wasunga chipani kapena tikasankhe munthu amene akumkonda pakufunika tisamalise ndikufuna ndibwere ndi chitsanzo chimene chinachitika ku mulanje bale ku mulanje bale kunali a luka a dpp amene anagwiritsidwa ntchito ngati mp kumene koko Pamene anthu aku Mulanje bale samafuna a Luka amafuna a Musowa. Mapeto ake a dpp anakaimika a Luka amene anakapikisana ndi a Musowa koma a Musowa anakaima pa tiketi ya independent. kunena kwake a luka asu, asunga chipani cha dpp lero a luka anakaluza anakawina ndi munthu amene amamukonda anthu aja ndiye ndikufunsa amalawi tivotere munthu amene wasunga chipani kapena amene anthu akumukonda lero a musowa aja amaponyedwa miyala ndi amene ali mp ku mulanje bale a luka aja anamwa- an- ana- analuza lero a- am- a musowa aja ndi amene ali mmodzi mwa atsogoleri aku dpp odalirika kodi a musowa akanakhala kuti anagwa mphwayi chikanachitika ndi chani ku mulanje bale akanatha kuwina wa chipani china china chilichonse chifukwa chonena kuti anthu akanafuna kutsata munthu amene ali wakhalidwe labwino amalawi pamene tikupita ku chisankho tisankhe anthu amakhalidwe abwino ambiri yabwino anthu amene ali ndi experience ndi amene tikasankhe tisanene kuti awa asunga chipani kusunga chipani nthawi zina kumaononga chifukwa kusunga chipani nkumene anthu akukhala pa ump zaka 75 koma kupita kudera kwawo kulibe chitukuko tikufera cha akusunga chipani kodi azingosunga chipani anthu akuderako osaona zipaso za zimene ti- tikuziyembekezera ndiye ndikupereka uthengawo ndi waulere ku zipani zonse zotsutsa perekani mwayi kwa anthu amene akufuna kupikisana m'madera mwawo chifukwa mapeto ake mudzaluzisa chipani chanu muzaluzisa chipani chanu chifukwa anthu azakavotera munthu amene akumkonda osati amene wasunga chipani ndiye munthu uja azakapezeka zonoti wakapita ku chipani china chake chimene chawina mnthawi imeneyo chifukwa waima pa tikiti ya independent ndiye azafuna kukagwira ntchito ndi boma si zimene anthu amakonda ndi kukagwira ntchito ndi boma sindingakhale pa, pa independent chifukwa aboma sandithandiza awa ndi malangizo anga aulere zipani zonse gwirisani ntchito lolani ngati kuderako kuli ma mp 7 apikisane anthu asankhe munthu amene akumfuna anthu akamsankha ameneyoyo mudziwe zonoti ndi amene atakawine ku chisankho chimene chikubwera pa 16 september koma mukakakamira kunena kuti "Ah, ifeyo kwathu kuno uyuyu ndi amene watisungira chipani Mu- mu- muzandikhulupirira muzandiuza kuti onse osunga zipani aja aluza ndene ndikufuna ndikuthandizeni chipani chanucho kuti chi- chikhale chikupitirira chipani chanucho kuti chikhale ndi molalo apaseni anthu ngati mmati tili mu dziko la demokrasi lolani anthu apikisane wowinayo akayimilire koma azipani azikuluakulu aku region azikuluakulu akuti inu simmakhala nawotu anthu ku constituency ko aku constituency ko ndi amene akudziwa khalidwe la munthu amene akumfunayo

amalawi nkhani imene ndikufuna ndituluke nayo mu studio muno ndi nkhani yomvetsa chisoni ndi nkhani imene titaimva nkhani imeneyi titapanga kafukufuku nkuona kuti no no no no no no no no no sizinayenereka kukhala choncho Ngati munandisatira kuyambirira kuja ndinayankhula kunena kuti andale ndi amene pena pake akupangisa kuti amalawi tizizuzika andale chifukwa chonoti amafuna zonse zizikhala zawo ife anthu timakhala zisiru andale amafuna kumagwirisa anthu ntchito zinthu zikavuta andale amatha kuthawa koma munthu amene akumgwirisa ntchito uja zinthu zosayenda bwino taona mmene zachitikira ku boda kumwanza kuja kunena kuti kunagwidwa munthu kumene kuja munthu amene anagwidwa kumene kuja anagwidwa ndi cocaine anagwidwa ndi gold anagwidwa ndi katundu ndi apolisi ndipo ndi zomvesa chisoni kunena kuti uh, president a dziko um, komanso uh, kenneth kaling'oma komanso amene angobwera kumene anduna ya boma ya, ya chitetezo amene alipo pano anayimba telefoni ndikuwauza zonena kuti munthu uja asiyidwe ndizomvesa chisoni pamene ndikanakhala ine akanakhala a boni kalindo akanakhala a richard mphepo akanakhala ndi chulabe akanakhala mwina ben longwe ala mwamchula ben longwe ndikungopereka zisanzo akanakhala kunena kuti ndi uh, munthu wina wake wapanga zimenezi amene Sali sali connected ndi anthu azipani ndibwezi atasekeredwa. Chomvesa chisoni mnyamata uja ndi waku Malawi koma anapangiridwa passport ya ku Mozambique kumakhala ngati ndi waku Mozambique. Zomvesa chisoni. Ena akumangidwa chifukwa chongopezeka ndi kandudu ka chamba, ena kabola kamozi ka chamba kumangidwa koma chifukwa chonoti they are not connected. Mukhoza kuona kuti andale ndi amene akupanga kunena kuti dziko lathu lizikhala losokonekera, lizingokomera okhaokha a, amene ali kundaleko, lizingokomera okhaokha amene ali ndi abale akundale. Kodi dziko lizikhala la mtundu umenewo, kumasankha kunena kuti iyayi

anachita ngozi ndipo atachita ngozi anali ndi ana awiri ana awiriwa anali ana achichepere kwambiri ana awiri amenewa anali achichepere kwambiri nthawi zina zimakhala ngati anthu ndi achifundo koma anthu samakhala achifundo mayi ameneyi atachita ngozi imeneyi anthu ena anapezerapo mwayi kunena kuti "Ah, mayi ameneyi basi amwalira komatu mulungu si munthu mayi uja mwachisomo cha mulungu mayi uja anachira koma nkhani ndiyonena kuti ana anga ali kuti Mayi wachira mayi akufuna ana ake nde ana kodi ali kuti nde akuti anawa amene akuziwa kumene kuli anawa ndi mayi Patricia kaliati ndi amene akuziwa kumene kuli anawa yakhuza bwanji mayi Patricia kaliati ndi amene anabwera kuzatenga ana awiri kunena kuti akufuna kuatenga kuapitisa ku welfare ina kumeneko azikasungidwa ndi mayi akufuna ana ake ndi mkatikati mwa kafukufukumu mwapezeka kuti ana awiri amene anatengedwa ndi mayi kaliyati kuti akupita nawo kukasungisa ku welfare ina anaja amayi kaliyati anawagulisa

anagulisidwa mwana mmodzi amamugulisa ndi 68 million mwana mmodzi 68 million nde ana awiriwa anagulisidwa nde mayi uja sopano akufuna ana ake nde wayamba kudusa munjira zoyenereka nde mukafukufuku muja ndi pamene pakupezeka zonena kuti anawatu koma anawatenga ndi akuti ndipo ndizomvesa chisoni kunena kuti mpaka amapanga mapepala a fake kunena kuti mayi anamwalira apolisinso ena nkhaniyitu yawakhuza malawi voto nde ndikufunseni inuyo ndikufunseni ndikufunseni amalawi ndani amene amasowesa ma alubino Ndife anthu wamba kapena andale? Ndani amene amasowesa ma alubino? Ndife anthu wamba kapena andale? Nde mayi wa ku Blantyre, mayi wa ku Blantyre akuti akufuna ana ake. Mayi wa ku Blantyre akufuna ana ake nde amayi Patricia Kaliati you need to defend yourself anawo ngati munatenga kukaika ku orphanage mupite ku orphanage ko mukanene kuti anawa mwini wake uja wachira apo bii nde kuti anthu amene anabwera kuzagula anawa akunjaja nde kuti mwalondolatu kuti muka- mukakambirane nawo kuti ndalama zanu ndi izi mwini wake akuwafuna ana nkhaniyitu si ine mwini waketu wa ana musadane nane mwini wake wa ana akuti akufuna ana ake akuchipatala ndi amene aulula kudera kuti anabwera ndi mayi patricia kaliati kuwatengera ku orphanage asisitera asisitera

ndikuti akabambe watch out inu mumanena kuti muli ndi mzimayi ndi zija ndikunena zonena kuti kodi tizivotera munthu amene wasunga chipani kapena wamakhalidwe abwino mwaonatu osunga zipani aja ah, anasunga chipani cha utm asunga chipani cha utm lero taonani apasidwa chimanga ndi a mcp

Ochimwene muwawuze kuti a Chakwerawo kuti ife kuno timwalira ndi njala chitini panopa 30000 ifeyo tipulumuka muwawuze a Chakwerawo muwapaseni likodalo kuti anthu akumwalira ndi njala madera amene atenga mkabigilimu amenewo madera chilungamo chakwera.